kɔnɔ mali kɔkan an balima lajɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ a bi an nisɔndiyalen don ka d'a kan an bamuso an kɔrɔmuso ani an ka karamɔgɔ dɔ b'an bolo yan sani an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma d'a ma a k'a tɔgɔ an'a jamu fɔ an ye ne ba ye ni ɲakuma

bi an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye komi ne kumana droit des enfants sanfɛ bi e yɛrɛ y'an ka karamɔgɔba ye an bɛ ɲininkali tɛ mun la i ka se ka droit des enfants yɛrɛ ɲɛfɔ an ye walasa an lajɛbagaw an'an lamɛnbagaw ka se ka tata caman sɔrɔ a la D'accord ne denmuso ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an b'an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo balaza info eh, bɔlɔlɔ sanfɛla la eh, nisɔndiyalen don kosɛbɛ eh, ka d'a kan a ye n wele an ka na baro kɛ an ye kalansen minnu kɛ droit de l'enfant kan n'an b'a fɔ o ma denmisɛnninw ka hakɛ an ka na ka n'an da don o la k'o walawala dɔɔni o nisɔndiya bɛ n na kosɛbɛ ka foli ɲɛsin aw ma kosɛbɛ eh, hakilina in na kalanw kɔfɛ aw yɛrɛ ye hakilina ta aw yɛrɛ ka se ka nin eh, kunnafoni di walasa halisa eh, an ka sigidaw kɔnɔna na hakilinaw bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛsin tɔɔrɔ minnu bɛ se denmisɛnninw ma denmisɛnninw ka hakɛ an bɛ se ka an ɲɛ da o kan cogo min na donc k'o foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma kosɛbɛ eh, ɲininkali droit de l'enfant ye mun ye je pense que e eh, yɛrɛ ka émission caman na i da donna droit de l'enfant na droit de l'enfant n'an ko k'an b'a fɔ mun don eh, faamuyali jɛlen yɛrɛ la kosɛbɛ eh, denmisɛnninw ka hakɛ u ka hakɛ anw kan ka minnu k'u ye an kan ka minnu kɛ denmisɛnninw ye n'o ye denmisɛnninw ka hakɛ ye o de y'u ka droit in ye donc eh, denmansa fɛn fɛn denmansa bɛɛ k'a fɔ ko ni den bɛ yen ka ban denmisɛnnin yɛrɛ an bɛ se k'a wele cogo di an y'a fɔ n y'o lamɛn i ka barosenw na ko denmisɛnnin ye min ma san tan ni seegin sɔrɔ min ma san tan ni seegin sɔrɔ donc o denmisɛnnin sinana ka hakɛ ye mansaw ka u janto a la mansaw ka u ani fɛn fɛn ka kan besoin fɛn fɛn bɛ denmisɛnnin na ni u ka kan ka k'a ye mansaw ka kan ka u cɛsiri k'o kɛ i n'a fɔ eh, den ka wolosɛbɛn ɲinini b'o la den lakanali b'o la den kalanni b'o la eh, ka sira don den kɔrɔ o b'o la donc euh, an bɛ se k'a fɔ droit de l'enfant bɛ tali kɛ nin kan droit de l'enfant nin na fɛnɛ eh, textew bɛ yen nɔ eh, sɛbɛnw bɛ yen nɔ sɛbɛn minnu ni an b'an ɲɛma da o kan n'an b'an sinsin o kan ni mali fɛnɛ b'o sɛbɛn ninnu kɔnɔ i n'a fɔ convention relative des droits de l'enfant o ye bɛnkan sɛbɛn ye ni jamana fɛn fɛn bolo donna o sɛbɛn na donc an bɛɛ jɛkan ye ka se ka an ɲɛsin denmisɛnninw ka hakɛ min kan ka k'u ye bɛɛ k'i i ɲɛ i cɛ i sinsin kosɛbɛ denmisɛnninw ka hakɛ kɛli la denmisɛnninw ye donc o hokumu kɔnɔ tuguni charte charte charte bɛ yen nɔ tuguni donc charte ni charte de bien bien bien être ni n'o bɛ tali kɛ kosɛbɛ an ka se ka denmisɛnninw lamɔ ka se ka denmisɛnninw lakana k'an hakili da denmisɛnninw kan k'an sinsin kosɛbɛ an ka eh, taabolo voilà an ka taabolo ɲumanw na ka se ka an ɲɛsin o kan donc charte africaine des droits de l'enfant o bɛ tali kɛ o kan kosɛbɛ ani tuguni an ka kɔdiw bɛ yen nɔ an ka sigida kɔnɔna na yan nɔ c'est-à-dire code ni o ye Mali code min tala n'o ye code de protection ye pour les enfants donc ni texte damadɔw bɛ yen nɔ min bɛ an diyagoya parce que droit in ye obligation de ye an ka kan k'a kɛ denmisɛnninw ka hakɛ de don a ka kan ka k'u ye donc texte ninnu bɛ a a walawala an ye an k'an k'an ɲɛ da minnu kan wala da bakuruba la nin ye an bɛ se ka eh, min fɔ a kan kɔni mais kuma bɛɛ an b'a fɔ kuma kɔnɔna na ni mɔgɔ min ko droit de l'enfant an k'a faamuya k'a fɔ devoir de l'enfant fɛnɛ bɛ yen le devoir des enfants o ye mun ye denmisɛnninw fɛnɛ kan ka min kɛ min kan ka kɛ denmisɛnninw ye n'o ye diyagoya ye an kan mɔgɔkɔrɔbaw ka mansaw ka k'o kɛ tuguni denmisɛnninw fɛnɛ k'a dɔn devoir fɛnɛ ye ka ɲɛsin devoir bɛ yen ka ɲɛsin mansaw ma o devoir nin fo an ka an da don a la an ka sinsin a kan kosɛbɛ parce que kuma bɛɛ an bɛ droit fɔ an bɛ devoir to yen nɔ o droit in an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ caman de tɛ o de tɛ kɛ ka ɲa ɔ mais anw de bɛ se fɛnɛ u ka devoir ye min ye ka u bila sira kan ka ɲɛ u ka se k'u ka devoir ninnu kɛ n'o ye u kan ka min kɛ ka ɲɛsin masa ma devoir dɔ ye misali a ne donna kalan na masaw ka eh, droit ye k'i la i don kalan na mais i fɛnɛ ka devoir en tant que denmisɛnnin fɛnɛ i ka devoir ye ka se ka kalan kɛ ka ɲa k'i ɲɛ don kalan ma ka se k'o kɛ ka ɲa donc fo an ka sinsin devoir fɛnɛ kan n'an ye droit fɔ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ devoir fɛnɛ bɛ yen nɔ denmisɛnninw kan ka o fɛnɛ kɛ Madame Balo nin diyara n ye mais denmisɛnninw ka hakɛ bɔlen kɔ a la n'i bɛ se k'i da don an b'a ye ɲagata caman bɛ ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ n'i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni an b'i ɲini an bɛ ɲininkali tɛ wuli la n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni D'accord ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ɛɛ je pense que an tun y'a dakuruɲɛ damadɔni f'o la émission tɛmɛnenw kɔnɔ fɛnɛ na k'a fɔ ɛɛ protection de l'enfant o ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ de ye u ka hakɛ ye dɔ ye fɛnɛ an ka kan ka u lakana protection ye lakanali de ye an k'an ka denmisɛnninw lakana ka bɔ eh, tɔɔrɔ juguw ma an k'an ka denmisɛnninw lakana ka bɔ eh, damatɛmɛ wale minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an kan k'u lakana ka sɔrɔ u ma se u ma donc n'an ko protection de l'enfant an b'an sinsin kosɛbɛ eh, sigida kan an b'an sinsin denmansaw ka so kɔnɔ fɔlɔ parce que den lamɔko ɲuman walasa an ka se k'a fɔ ko karisa den lamɔnen don ka ɲa ni den lamɔnen ka ɲa fo k'a sɔrɔ tiɲɛ na eh, denmisɛnnin an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na a ka bien-être a kɛcogo ɲuman a ye lamɔko ɲuman sɔrɔ o ye nin ye donc fo an ka so kɔnɔna na an k'an ɲɛmada an k'an cɛsiri kosɛbɛ denmisɛnninw ka hakɛ n'an ye min fɔ n'o fana ye protection y'u ka hakɛ dɔ ye lakanali y'u ka hakɛ dɔ ye an kan k'an ɲɛmad'a kan pour que denmisɛnnin ninnu tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ so kɔnɔnaw la tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ sigidaw la tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ n'u bɛ hali kalanso sira kan n'u bɛ taa la kalanso la tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ mais n'an ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan jateminɛ ninnu kɔnɔna na ɛɛ violence caman bɛ yen ka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka d'a kan denmisɛnninw don u tɛ ko dɔn u tɛ ko kalama donc ɲankatali caman bɛ yen min ɲɛsinnen don u ma donc pour que u kana kɛ fo sokɔnɔmɔgɔw olu k'u sen don kosɛbɛ an dɛmɛli la kunnafoni jɛnsɛnni na ani a lawaleyali la ka ɲɛ lawaleyali ye mun ye tɔɔrɔya kana denmisɛnnin sɔrɔ tɔɔrɔya kana denmisɛnnin sɔrɔ o k'a sɔrɔ masa i b'i ɲɛ da i ka denmisɛnnin ma i b'a bilasira fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ se a ma i bɛ kɛ sababu ye k'o kunnafoni di pour que tɔɔrɔ kan'a sɔrɔ anw fɛnɛ tuguni an kana a kɛ i n'a fɔ ɛɛ lamɔ kɔnɔna na o lamɔ kɔni an caman lamɔna ten ka denmisɛnnin lamɔ ni bugɔliba ye n'a ye ko kolon kɛ dɔrɔn anw denmasaw yɛrɛ bawo an ka teli o ma dɛ an bɛ sin ka sabara ta kɛrɛfɛ ten ka den den sina n'a fata n'o ye donc i ye den bugɔli min kɛ e ye kojugu de k'a la i ye kojugu k'a la kojugu min i y'a bana a bɛ to a kɔnɔ fɛnɛ donc a kɔlɔlɔ juguman ye mun ye a banana a bɛ to a kɔnɔ donc violence nin i y'a mago sa mun na i ye min k'a la i y'a bana wa a bɛ lamɔ n'a ye donc ni den lamɔna ni o tɔɔrɔw ye ka taa ayiwa an tɛ se k'a fɔ ko aa o den sinana k'a fɔ ko wala u ka adamadenya bɛ taa o de la sisan an ɲɛ b'a la caman na u b'a fɔ kuma daw la anw bidenw ma lamara anw bidenw ma lamara donc eh, welewelekan don k'a fɔ ko an yɛrɛ minnu ye denmansaw ye ko an ka an cɛsiri kosɛbɛ denmisɛnninw ka lamarali ɲuman na so kɔnɔna na lamarali in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma na ni violence ye o lamarali in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma na ni bugɔli ye a ma na ni nɛnijuguba fɔli ye den sinanan ma parce que ni nɛnijuguba bɛ fɔ o de bɛ to den na a bɛ wuli n'o ko jugu de donc violence nin i ka baro tɛmɛlen na i da donna ka violence type nin fɔ émotionnelle bɛ yen physi physique bɛ yen n y'o de misaliw di sisan physique ye k'a bugɔ fo ka taa eh, a bana donc an ɲɛ b'a la joli b'a la a banana mais violence émotionnelle i ye kuma jugu fɔ a ma a bɛ to den kɔnɔ den ye mɔgɔ ta de donc a bɛ mɔ ni o kuma jugu de kuma jugu ninnu o bɛ to a kɔnɔ a bɛ lamɔ n'o ye donc a bɛ jouer a ka adamadenya tagabolo kan donc eh, n bɛ n sinsin kosɛbɛ welewelekan de la n'an bɛ violence kuma fɔ an bɛ eh, protection kuma fɔ an b'an sinsin welewelekan na k'a fɔ ko den ye eh, mansaw ta ye fɔlɔ masaw ta don fɔlɔ parce que a ka lamɔ na lamɔ ɲuman ko ɲuman yɛrɛ fo masaw de fɔlɔ k'u sinsin a la so kɔnɔna na ni masaw bɔla a la sigidaw b'a la donc an ka sigida kɔnɔna na fo an bɛɛ sen ka don denw lamɔ ko ɲuman na n'i ye den ye sirakolo min kan i bɛ se k'a bila sira kan cogo min na ka sɔrɔ a ma na ni bugɔliba ye a ma na ni nɛnijuguba ye a ma na ni ka a bana donc an bɛ se k'a bila sira ɲuman kan donc ɛɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen min ɲɛsinnen don denmisɛnninw lakanali ma an bɛɛ b'an sinsin kosɛbɛ denmisɛnnin lakanani ko ɲuman na parce que ni denmisɛnnin lakanana ka ɲa tɔɔrɔ foyi ma denmisɛnnin sɔrɔ a bɛ a ka kalan kɛ lafiya kɔnɔna na a fana a ka devoir ye min ye n'a kan k'o kɛ a b'o kɛ ka ɲɛ c'est là où an bɛ se ka kuma k'a fɔ ko a le bien-être de l'enfant est assuré denmisɛnnin ka adamadenya kɛcogo ɲuman ko o kɔni o assuréla ka ɲɛ sisan o assuréla ka ɲɛ n'o kɛra mansaw bɛ lafiya anw yɛrɛ minnu ye mansaw ye anw yɛrɛ bɛ lafiya la kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi ɲuman ninnu na sani an ka se baara kuncɛyɔrɔ ma ni dakuruɲɛ damadɔ b'i bolo k'a lase an bangebaaw ma ani jamana ma walasa u k'u hakili to denmisɛnninw ka nin hakɛ la ani denmisɛnninw tangani ni kɔlɔlɔ ninnu ma welewelekan laban min bɛ ne bolo o ye ka kumakan lase bɛɛ lajɛlen ma ka a fɔ ko n bɔla ka min fɔ sisan den den den ye masaw ta ye donc den lamɔko ɲuman masaw sen kan ka don a la kosɛbɛ so kɔnɔna na fo an k'an cɛsiri den lamɔko ɲuman na so kɔnɔna na tɔɔrɔ kana sɔrɔ so kɔnɔna na a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye den ka so kɔnɔna de ye fo an k'an sinsin o kan o le da filanan min bɛ n bolo o ye sigida sigida an bɛɛ ka an sen don den lamɔko ɲuman na an kana den tiɲɛnen ye k'a fɔ a a tiɲɛna a bɛ tan a bɛ tan mais an bɛ se ka min kɛ walasa ka se k'a bilasira a ka se ka faamuyali sɔrɔ ka sɔrɔ a ma na ni tɔɔrɔ ye tuguni fo sigida fɛnɛ k'i sen don a la donc welewelekan min don k'a fɔ ko den ka hakɛ ko la den ka lakanali la fo an bɛɛ lajɛlen sen ka don a la ONGw bɛ yan baarakɛdaw bɛ yan nɔ fo an bɛɛ sen ka don a la fɛn min don eh, mɔgɔ kelen ta tɛ parce que a bɛ du kɔnɔ mansaw b'a la a bɛ kɛnɛma fo sigida ka sen don a la donc fo an bɛɛ de ka an sen don denmisɛnninw lakanali la an bɛɛ ka an sen don denmisɛnninw ka droit ye min ye u ka hakɛw ni min ka kan an ka se k'o kɛ u ka lafiya s'o ma o de la an b'a fɔ ko n'i ko ko droit de l'enfant anw fɛ yen nɔ an b'a fɔ droit de l'enfant o kɔrɔ ye ko denmisɛnnin a kan fɛn fɛn kan ka réaliser a ye ka k'a ye pour que a ka lafiya sɔrɔ a ka fɔ ko vraiment den ka bien-être yɛrɛ o rassurer an rassurelen don o la ka ɲɛ kosɛbɛ donc fo a ka droit nin bɛɛ de ka réaliser donc pour que droit nin bɛɛ ka réaliser an b'an sinsin fɛnɛ u ka lakana kan donc welewelekan de don ka se bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ eh, bɛɛ bɛ baara kɛ organisation fɛn fɛn bɛ yan n'an bɛna ka na da fɔ k'an b'an cɛsiri denmisɛnninw ka hakɛ ko la a kun ye mansaw olu ka se ka nisɔndiya ni denmisɛnninw ye sini eh, sigida kɔnɔ olu ka se ka nisɔndiya ni denmisɛnnin ye sini eh, u b'a fɔ an ka zana na ko den ye a ka du reflet de ye kɛnɛma c'est comme den ye du dugaren de ye kɛnɛmana na donc ni den ɲɛna an b'a fɔ ko tiɲɛ na a bɔla du ɲuman kɔnɔ ɔ mais pour que a ka fɔ den den ɲɛna du sokɔnɔbila la an k'an sinsin a kan sigida la an k'an sinsin an bɛɛ lajɛlen k'an sinsin donc welewelekan don k'a fɔ a ka d'an ye kosɛbɛ bɛɛ sen ka don denmisɛnnin ka lakanali la an ka foli b'i ye madamu balo e min sera k'i sen b'i yɛrɛ kɔrɔ ka na anw lamɛn k'anw jaabi ka ɲɛ wasa an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ka se ka tɔmɔta caman sɔrɔ ninnu na ala k'i tɛgɛ mɛɛn i ka baara la mali kɔnɔ mali kɔ kan a denmuso n'a balimamuso de tun don fatumata isabɛli danbele a k'an bɛn wagati wɛrɛ